Takulandirani ku Malawi News Daily Updates, kuchimake kwa nkhani zochitika ku Malawi. Ngati channel chathuchi mwangochipeza kumene, pangani subscribe kuti nkhani zimene zisamakuphonyeni. Ndipo lero takubweretserani The DC President, President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira amalawi wovutikawo muziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono koma mmachitika zinthu zazikulu ziko limene limakondera anthu olemera kwambiri kusiyana ndi osauka ziko limene chilungamo ndi chovuta ndipo sizizatheka kuti kumalawi kuno kuzakhale chilungamo pokhapokhapo kutakhala miracle koma zikuoneka kuti chilungamo nchovuta even mmakhoti mwathu mmakhonza kupangidwa chigamulo china chake chodabwisa kunena kuti koma zimenezi zikuchitikadi ku malawi konkuno kapena si ku malawi konkuno anthu o- amene amazitenga kuti ndi ophunzira kwambiri ndi amene akulitenga dziko lino kumalipitisa pansi kumapondereza chilungamo komanso kuba kwachuluka kwambiri lero tikamba nkhani ya chilungamo ndi katangale chifukwa nkhani zimenezi ngati titi tizizilambalala ndiye kuti tikupitisa dziko lathu pansi Ku- tikufuna tilankhule za chilungamo chokhachokha chilungamo ndi katangale kuno ku malawi koma tisanafike kumeneko mundilole ndiwalilire anthu a ku mikuyu uyo kupita ku lake chilwa kumene kumatengedwa mpunga ngati anthu amadya mpunga muno m'malawi makamaka madera a zomba Machinga, Blantyre, Chiradzulu, mpunga wokoma kwambiri umachoka kumenekoko ku Mikuyu. Nsewu wa Mikuyu waonongeka koopsa opita uko kukafika ku Lake Chilwa ndipo boma linayenera olo lingotenga gireda kuti uyende nsewu umenewu ndi kuwuunika kuti ukuyenda bwanji kuti anthu a bizinesi amene amachoka kumenekoko ku mikuyu uyu ku zomba uko athe kumayenda nsewu wabwino opita ku nyanja ku lake chilwa nsewu siuli bwino ndipo kwa over 10 years sunakonzedwe nsewu umenewu anthu ena amene ndikufuna ndiwalilire lero ndi akunsanje ku masenjere makamaka ku health center zimene zikuchitika ku health center ya ku masenjere ku nsanje kumene kukubedwa mankhwala kumene kukubedwa likuni lokuti ana azithandizika ndipo anthu osauka akapita kumeneko kuti akalandire mankhwala akuchita kuwauza kunena kuti pitani nyumba yakuti yakuti mukagule mankhwala kumeneko pitani nyumba yakuti yakuti mukagule kumeneko chiponde ndizomvetsa chisoni kunena kuti boma komanso mabungwe akutenga mankhwala o- amamiliyonzi kuwapitisa muzipatalamu and muzipatalamu mukubedwa mankhwala koopsa si ku masenjere kokha health center ku nsanje ku east bank ayi koma zipatala zambiri mukubedwa mankhwala anthu akugulisa mankhwala zosatira zake anthu amene anayenera kuchita benefit ndi amene akusauka kwambiri anthu ena amene ndikufuna ndialirire lero ndi amene akuyenda pa programu yochedwa kuti uh, amene amanena kuti ma promoters a tb programu imeneyi ya global fund ndipo ili mmaboma a balaka mangochi phalombe chikwawa anthu amene wawa atenga mezi tsopano 8 asakulandira ndalama zawo stipend imene anagwirizana kuti azilandira almost 100,000 pa mwezi tikunena pano ambiri awo al- alandidwa ndi anthu akatapira angongole alandidwa alandidwa makatundu awo pena pake umadabwa kuti kodi ministry of health iyi vuto wake ndi chani ndalamazo si zanu ndalamazo ndi za global fund za azungu ku america amene akupereka ndalamazo koma inu mukumatenga ndalama zija kumawabera anthu ndalama yenso ndiyochepa kwambiri kuchepa anthu ena amene ndikufuna ndiwalirire lero tisanalowe ku nkhani zathu zazikuluzikulu ndi madrivers aku elvis car hire amene akuzunzika koopsa koditu inu tikamanena kuti m'ma car hire mu anthu akuazuz- akuzunzikamo amalawi sikuti timangonenatu ayi munthu akupita ku field ndikukakhalako two weeks ndikukakhalako 3 weeks opanda allowance, opanda china chili chonse, kodi munthu ameneyi banja lake alidyesa bwanji? Nanga pogona, anthu amakhalira kugona mmagalimoto, chigalimoto chopoma chaku Elvis Car Hire koma driver wake akuzunzika koopsa, kodi ameneyi siku linake ataigulisa galimotoyi simuzammangisa? Mmaganiza bwanji akuluakulu inuyo aku Car Hire? Ndipo siku Elvis kokhayi, kuli ma car hire ambiri amene akuzunza ma driver even azungu aja kukhala ndi mtima wakuti amuthandize munthuyo koma mabwana aja amamukaniza amakaniza anthu aja kuti musawathandize amene wawa ali ndi allowance yawo koditu ku malawi kuno timazunzana tokhatokha ndi, ndi, ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri ziko lodandaulisa limene anthu olemera amangoziganizira okha mabwana amangoziganizira okha saganiza za driver driver ndi munthu womvetsa chisoni driver amaoneka ngati ndi galu so tikupempheni inu akuluakulu amakahaya taganizireni ma driver anu ma amapita ku field atatenga mabwana amakakhala kumene kuja atasiya banja lawo atasiya ana awo koma ndalama simapasa mukuwazuza kwambiri komanso ndalamayo amati akalandira kaya ndi 15000 kaya ndi 25000 ndi yomweyotu pakana mwezi uthe samalandiranso ndalama ina kulibeko salale andi boma munayenera mutengepo stepi muyang'anisise kwambiri anthu amenewawa amakahaya komanso anthu osiyanasiyana amene akugwira ntchito zosiyanasiyana zanyanya muno mmalawi katangale even mwa amwenyemu anthu amangolandiratu pa siku 2000 ena 1000 kodi inu zoona munthu angalandire 1000 basi ndikumamuuza kuti ati imeneyo ndi salale yako Ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Lero tiyang'ana kwambiri nkhani za katangale komanso kupanda kopanda chilungamo m'makhoti mwathu komanso malo osiyanasiyana. Tikuyiganizira nkhani imene yachitika ya Finance Bank, banki imene inafa kalekale imene over 20 years anthu amati akatenga milandu yawo kupita ku khoti imene inatenga zaka zambiri kuwafunsa amanena kuti imeneyo basi inamwa madzi nthawi yatalika komatu iyi nkhani ya finance bank iyi ndiyofunika aboma muiyang'ane apapa pachitika katero iyi ndi katero imeneyi ndi katero musanamizidwenso pali ena ache amene apangana ngati isali inside job ndiye kuti anthu ena ake akukhoti apangana kuti abe ndalama zokwanira 9 triliyoni 9 triliyoni ndi ndalama zoopsa kwambiri kumaliyang'ana zikolo ikonomi yake yosakhala bwino zikolo anthu ake osauka koma ukuona ndalama zimene ati aononge taxpayers money mulandu wa kalekale andi munyache wa banki amene anakanidwa ku south africa anakanidwa ku tanzania anakanidwa ku zambia koma ku malawi kuno ndi ziko lophweka kwambiri chilungamo kulibe and nkhani imeneyi ikundikumbusa zimene zachitika ku nkhotakota masiku apitawo ine sindikudziwa kuti kodi ku malawi kuno anthu amaganiza bwanji nkhani ya munthu wina wake oa ochita bwino amatchedwa suwedi amene ali ndi mapepala ochokera kwa DC, mapepala ochokera ku Lands, mapepala ochokera ku Malawi Housing chifukwa malo amene kwachitika chiwawa aja ku Nkhotakota ndi malo a abambo ake a Suwedi ndipo makalata alipo onse okwanira kalata imene bambo ake analemberedwa ku- yoche- yochita change o- ownership change of ownership kuchokera ku council kupi komanso ma- change of ownership kuchokera ku Malawi housing chifukwa malo amene awawa ena msimukudziwa malo amenewa kalekalero anali a abambo ake a Suwedi ndipo anagula kuchokera ku council a, a council anagulisa malo a Malawi housing ndipo a Malawi Housing anagulitsa bambo ake a Suwedi, mapepala alipo, ndipo titawayimbira ifeyo a Malawi First a DC anatisimikizira kuti malo amenewa ndi a Suwedi, ndipo makalataso wolembedwa kuchokera kwa a DC kumpasa Suwediyo alipo and anthu enawa akuoneka kuti adalowa m'malo mwa abambo ake a Suwediyo. Kodi kukhala m'Malawi amene uli ndi galimoto yako kapena kuti ndiwe wochita bwino ndiyo chilungamo chikuyenera kuti chisa, chisaoneke chifukwa chokuti iwe uli ndi galimoto yako ndiwe munthu oziwo ozilimbikira and chodabwisa nchonena kuti zachitika zonsezi ja fracas yonse yachitika ku nkhotakota ija koma palibe amene wamangidwa komanso chodabwisa nchonena kuti anthu akwanisa kulitenga lamulo m'manja mwawo ndikupita kwa a dc ndikukachita kuwachita force a dc kuti alembe makalata onena kuti makalata onse okhuzana ndi za malo za munthu ameneyi awachita withdraw ndikumanena kuti how come munthu ali ndi mapepala amene ali ma legal documents okhuzana ndi malo a abambo ake malemu bambo ake ndipo iyeyo ngati mwana obadwa kapena ana obadwa kwa a Suwediko akuyenera kuchita inherit kutenga malo amenewa mopandanso kukambirana Koma lero lipapezeka kuti a DC alembanso makalata ena ochita withdraw ownership ya malo, panayenera kuti inuyo akuluakulu a boma muunikepo chifukwa siku lina nkhani izi za malozi zizayambisa nkhondo muno mmalawi komanso nkhani izi za malozi zimakondera kapena kukomera anthu obwera koditu anthu obwera mmalawi munotu nde apeza mpatatu anthutu obwera mmalawi muno akuenjoyatu monga mmene akupangira anzathu awa ochokera ku Rwanda amene tsopano aona ngati ku Malawi kuno ndikopangira zawo za makatero. Muno mu- Malawi muno ndiye mwaphweka chifukwa a- aku- anthu aku Rwandawa ali ndi special treatment imene amalandira oti alimo muno kupasana mapasipoti alimo muno kupasana ma marriage certificate alimo muno kupasana ma id ndikumadabwa kuti kodi sowano Amayiko enawa samapanga zimenezi chifukwa chani? Anthu onse onena kuti akutinso ndi obwera anathawa nkhondo, kodi munthu obwera amakhala ndi passport? Passport yo ndi ya chani? Imuthandiza chani? So dziko la Malawi ndi dziko lophweka kwambiri motero kuti anthu amene ana anathawa kuchokera ku Rwanda amakhala ndi function yawo momuno m'Malawi? ndikumayitananso anthu abomawo ndikumakakhala nawo pamenepo ndikumadya zakudya za kwawo kwa Ruwa- ku Rwandako koma ifeyo ifeyo amene anatilozayo anatilozayo anatiloza mwina pakati pa usiku tikugona ndi chifukwa chake mpakana leroli nkhani zimene zizi za anthu obwera sitimaziunika bwinobwino ngati, ngati dziko chifukwa ngati anthu amene ajawo akhala muno zaka zambirimbiri ndiye mukanangowapasatu ownership akhale kuti iwo ndi basi status yokuti akhale a Malawi citizenship akhalemo muno kusiyana ndi kuti azipanga zinthu zawo zodabwisa ma activities awo ngati apapa pa 6 uh, February ali ni mwambo wawo ot- ati afuna azichita celebrate mu dziko la eni kumanjoya muziko la eni kodi inu inuyo mungakapange zimenezi ku America anthu okuti ndinu ma refugees mungakazipange zimenezizi ku Britain ziko la Malawi ndi ziko lophweka kwambiri so nkhani iyi ya kunkhotakota ya Swedi inauni inayenekera kuti inu ma authorities muiunike bwino chifukwa apolisi sangamange munthu ina aliyense munthu ali ndi ma li- legal documents kodi amalawi azapeza liti ufulu and nkhani yolandidwa maloyi siyokhayo yoti yakunkhotakota kuno kukulandidwa malo makamakaso mwina Swediyonso mwina yangomutola kufache nawonso nayenso ndika opeza ka- kenge- kena kache koma anthu osauka ndi amene akuvutika kwambiri ndizomvesa chisoni dziko laling'ono ngati ili ziko la makatero nthawi ija ndija tinaluza Malawi Savings Bank lero ndi apaso uh, 9 trillion ikupita kwa anthu amene atatu angopangana kuti tiyeni tilibere zikoli ziko losauka ngati ilili ku Malawi sikuzatheka ku Malawi ndi dziko loopsa kwambiri bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa
kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni